22 March 2026 la Mulungu kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso ndithu tili pa Times 360 Malawi Facebook page komanso mukhoza kutipeza pa times 360 ameneponso ndi pa youtube ndi programu yathu yalero ya the hot current programu imene timabwera pano tizakambirane nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno dzina langa ndine wonder msisya programu iyi imakufikani ndi thandizo lochokera ku series enterprise bwanji timve uthenga wawo

Ndikulandileninso pamene tikupitilira ndi program yathu ya The Hot Current yathu ya lero pa 22 March 2026. Ndiye tisanapitilire kuti kodi tikambilana zotani, ndimati ndikuoneseni anthu amene tili nawo mu program yathu ya lero. Tiyambe ndi alendo athu amene abwera mu program yathu ya The Hot Current ya lero. Awa ndi bwana Druwen Frank Moyo. Amenewa nda General Secretary a Secondary School Teachers Union amene akuoneka kuti akulankhulapo ndithu za nkhani imene ili mkamwamkamwa padakali panopa, nkhani yokhuza ndalama za penshoni zimene zimafuna kugula hotela ina mu mzinda wa Blantyre. Kodi iwowa akuti chani? Ndi anzawo pokuti iwowa ndi ogwira ntchito m'boma akulankhulapo kwambiri nde tinayitana kuti timve kuti akuti bwanji. Mbali ya uko kuli a Mngoniwawo. Amenewo ndi bambo Bayana Chunga. Ndakulandirani a Chunga. Zikomo kwambiri.
Ndakulandirani a Moyo. Zikomo kwambiri.
Ndiye tinene pano kuti sitikuti tidangofuna kuti tikhale ndi a Moyo okha amene akuyimira anzathu a penshoni. Tidafunitsitsa kuti tikhalenso ndi amene akugulitsa hotela limeneli a Yusuf Investment Limited amene poyamba adavomera kuti tikhala nawo m'programu imeneyi koma mkudutsa kwa nthawi aona kuti iyayi ati atafufuzafufuza nkhani za malamulo akuona ngati kuti asabwereno msanga anzathunso a pac timafuna kuti timve koma apempha kuti bwanji amalize kaye zimene akuchita ku nyumba ya malamulo zakhalema koma izo sizinayimise kuti ife tisakhale ndi a moyo pokuti a moyo akulankhula malo mwa mapensioners nde tifuna timve kuti kodi a moyo akuti bwanji chifukwa mdziko muno ndithu siku silikutha anthu hotelo ya amaryllis kukuchitika chani nde ambiri akumva ena sakuzimvesesa nde tinati program yathu ya lero gawo lalikulu tilipeleke ku nkhani imeneyi kuti bwanji mwina tiyimve tonse limodzi mafunso tizifunsira limodzi mayankho tizapezera limodzi tione kuti kodi patakhota mchira nyani ndi pati Posachulukitsa gaga mdiwa nda pansi a Mngoni wawo amene angotionetsa kuti kodi tayenda bwanji kudzafika pano tisanapemphe a Moyo kuti athirirepo mlomo a Mngoni wawo tafika bwanji pomwe tili pano. M'mwezi wa July chaka cha 2023, Hotelo ya Amaryllis mu mzinda wa Blantyre inali pa mtengo wa 30 billion kwacha. Malingana ndi azathu a Nico Asset. Exactly.
Anzathu oziwa kuunguza nkutha ndithu kupanga ma estimates ndikutha kuona pa valuation. Anaipanga value hotel ija nkunena kuti 30 billion. Mwezi wa November chaka cha 2025 apa ndi pa 7 November. Public Service Pension Trust Fund imene timati PSPTF inasaina contract nda Yusuf Investment Limited to purchase Amaryllis Hotel pa mtengo wa 128.7 billion kwacha ndipo 2 days before that kapena kuti pamene amasaina zimenezo nkuti bungwe la Malawi Law Society itanong'oneza Anti Corruption Bureau kuti ah, pali zina zake zimene zikuchitika zimene ifeyo tikuona ngati kuti sizikuyenda bwino ayi mwezi wa November lomwewo Pa 14, 2025, Reserve Bank of Malawi inapanga inaunikira bungwe limene la PSPTF tingoti ka board ah, kuti ayimise to suspend all transactions related to the acquisition anauza kuti yayi izizi tikumva kuti mufuna kugulazi musa- musachite chomwecho musagule panayi panayi pa 14 november 2025 koma patangopita masiku atatu

kuunikira komanso malangizo amene anaperekedwa ndi bu, ndi, bo, ndi boma kuzera mu uh, Reserve Bank of Malawi. Pa 19 November 2025 Malawi Law Society bungwe limene lama uh, anzathu a- o- azamalamulo mdziko muno inafotokozera anzathuwa a anti-corruption bureau bungwe lofufuza nkhani za ziphuphu ndi katangale mdziko muno kuti ayi taunikiranitu nkhani tafufuzani Pali zina zake zimene tikuzikayikira ndipo mchaka chomwecho cha 2025 December 18 2025 bungwe limene la acb inapeza kuti panalibe umboni weniweni wokhazikika ndi ogwirika woonesa kuti panali nkhani yakatangale pogul, pogulisa kapena kuti pogula hoteli limene la Amaryllis ndi bungwe limene la PSPTF. koma mu disembala momwemo pa 23 december 2025 chaka chomwecho the registrar of financial institutions imene ndiye kuti ndi reserve bank imeneyi yeah? um, nthawi imeneyo agavana anali a, a mafuta mwale iwo anayankhula chizungu chotere pakugulisidwa kwa hotelo imeneyi ananena kuti anachita express serious prudential regulatory and fiduciary concerns regarding to the acquisition ndi kuti iwo amaona kuti pali ma serious issues onena kuti simungangowaponyera uko ayi ya, nkhani zokhuzana ndi malamulo nkhani zokhuzana ndi kaunisidwe ka, kaone- kayendesedwe ka zinthu zimene zimayenera kukhalira pa nkhani za makobiri anaona kuti zinthu sizinayende bwino ayi ndipo titalowa chaka china tsopano cha 2026 chimene tachilowachi mwezi wa february pa 20 2026 rbm reserve bank of malawi imeneyo inachita order board imeneyi ya PSPTF kuti achite rescind kapena kuti abweze chiganizo chawo chogula hotelo imeneyi pa K128.75 billion kwacha ndipo ananenesa kunena kuti a board anthu amene ali mu board imeneyo imene apanga chiganizo chimenecho anawauza kunena kuti inu simunamvere malangizo komanso ah, ah, ah, ah, malangizo komanso ma directives amene tawapasa ndipo anapeza kuti iwo anali ophwanya malamulo ndi kayendesedwe ah, ka zinthu ngati zimenezi tipitirize kuti mwezi wa malichi tsopano pa 10 2026 the public accounts committee iyi ndi bungwe la aku parliament lija eh, inachita launch a public inquiry into the sale anayamba sono uh, kafukufuku wakugulu oti anthu aone komanso anthu azimverere kuti kodi chinachitika nchiyani kuti ndalama zimene za ma pensioners zigule hotelo imeneyi ndipo pa march 12 2026 the public affairs Com- uh, public A- accounts committee hearing inapitilira ndipo the accounting a acting director general wa acb a Gabriel Chembezi anak anakaperekera umboni kumeneko mwina poti ah, ndi zambiri mwina ndingoyima kaye pamenepo mwina so far mungotiuzako a reserve bank sopano ya a Partridge kuti Yes. anati chani mwina poti nawo anakafika kumenekoko mwina Sure. tikalekeze pamenepo yes A- agavana anapitakonso kumeneko ndipo iwo anayiwuza komiti imene ya parliament ya public accounts committee pac kuti The Public Service Pension Trust Fund inachita dala kusamvera malamulo komanso ah, ganizo limeneli lokuti ayimise kugula kwa hotelo ya Amaryllis ndipo anafotokoza mchingerezi chotere kunena kuti an act of, of disobedience bordering on arrogance kuti ukuku i- ukunali kusamvera ndipo ukati ukuonesese Kumaoneka ngati kuti kukuyenda mu mzere wa mwano, kukula mtima kuchita dala. He stated that his office had issued a clear order to stop the transaction. Iwo ananena kuti kalatatu tinachita kulemba kuwauziratu kuti anthuwa asagule hotelo imeneyi koma ma trustees a board imeneyi anapitiliza ndipo akuti kachitidwe kawo kanali ka, eh, akuti Bullet train. Usain Bolt ati kunali speed ndithu osatinso yamasewera pakachitidwe kake kopatsanso ngakhale nkhawa komanso mafunso kuti koma speed imeneyi nchifukwa chanji raising concerns about governance and potential misuse of pensioners funds ndipo a Partridge wo anafunsanso nkhani ya due diligence kunena kuti ndondomeko imene idagwiritsidwa ntchito pofika pa manambalawa komanso kayendesedwe ka process yonseyo yogula ka hoteloyo anayiona kunena kuti ayi it relied on advice from a firm that spent one day analyzing the transaction akutitu bungwe limene analipempha kuti lia- liathandize maganizo a bodiwa akuti inangokhala tsiku limodzi basi tsiku limodzi basi nkuona kuti ma calculations awo aa basi gulitsani gulani he emphasized that the pace of the transaction was surprising given its size and complexity anaona kuti koma mukaona ndrama kuchuluka kwa ndramazi simungangopanga zinthu zokhala ngati zongofulumira choncho aa simungatero pomalizira reserve bank of malawi komanso anzathu a financial intelligence agency managed to freeze 72 .6 billion imene aichita freeze on the initial 90 billion leaving out 17.4 billion i think mwina ndiyime pamenepo chabwino mwayimira pabwino a Ngoni Wawo a Ngoni Wawo atifotokozera kuyenda kuchokera ku 2023 pamene panakhala chidwi chokuti mwina anzathu awa a penshoni amene aku ah, mu program yathu yalero akuyimiridwa ndi a Moyo adaonetsa chidwi chofuna kugula ndithu hotel imene tadumpha zambiri koma timangopereka chithunzithunzi chifukwa i think idazayendanso idazasuntha mu 2024 atazaipanganso value inazafika i think pa 40 billion koma ndithu board imene inali nthawi imeneyoyo ya a Kumwenda adanena kuti ayi sagula ayi and maminitsi amenewo asowa maminitsi amene analemba amenewo amene analemba pa 17 january 2024 amene anati sitigula ma minutes amenewo uh, ma board minutes amenewo adasowa now takubweretsani inuyo a Moyo ngati mbali yokhudzidwa kwa mapenshoni mwakhala mukulankhula nthawi yayitali itabuka nkhani imeneyi mwakhala mukulankhula ndithu mwaperekapo kalata ndithu ku nyumba ya malamulo kukhudza zimenezi mwalemberapo ndithu uh, mabungwe osiyanasiyana kuti akumveni ndimati ndimve Inuyo mukubweramo bwanji mu nkhani imeneyiyi a Moyo ndi bungwe lanu la Secondary School Teachers Union? Uh, choyamba tiyamike kuti mwatiitana eni ake a ndalamafe Nzanu? ndalamazi ndi zathu um, choyamba ndife aphunzitsi aku secondary school ndi zoona komanso tiyene akudziwa kuti ndifenso ma civil servants ndiye simunalakwitse eni ake ndalama ndife ndipo oti tilankhulepo ndifeyo ndithu one kulankhula kwathu mothamanga mongokumbutsa anthu amalawi kunjako nkhani ya penshoni ikuyamba mchaka cha 2010 mchaka cha 2010 kuli lamulo lomwe akuti pensions act it is enacted mu 2010 mu chaka cha 2011 akupanga amend lamulo limeneli nde that's why akamapanga refer ku nthawi zina amati 2010 ena 2011 nde mu 2011 muli tina n'tina mmene then lamulo lija come March somewhere around march 2023 akulipanga revise pensions act 2023 imene ikuperekera za mmene ziyena kuti ziziyendera za mapension now ife zikutikhudza bwanji zikutikhudza chifukwa lamulo ili likunena kuti antchito za boma ayenera kuti tizipanga contribute nde tili ngati tinili chibasket pamenepo nditengere kuti munthu akulandira 100000 akumamudula 5 imene pa 100000 ikhala 5000 ikulowa mthumba liti thumba ili mukulowa ndalama za wina aliyense wa boma wa polisi wa kuchipatala mphunzitsi wa kwa dc wa ku forest zikulowa mthumba ili komanso zikulowa mmenemo ndoti boma as employer ayena kupereka 10 ndoti boma likuyikamo 10000 ndoti muthumba ili ku munthu mmodzi akumakhala ngati akulandira 15000 kwacha pa ndalama za zomwe zikulowa mthumba ili werengani amalawi angati amene

awo kulowera pansi akuponya ndalama komanso amalawi onse amene analembedwa ntchito pa tsiku limeneli kapena mpakana panopo mutati muone apopo ndoti ndi amalawi ochuluka now ife ndi secondary school teachers union mubomamo muli ma union osiyana siyana muli tumu muli TUM muli CSTU imene munadzuka ichi poyamba munali nonse limodzi TUM kenaka munagalukira TUM kuti- ndi Teachers Union Union of of Malawi. teachers union of malawi sitidagalukire kubwera kwa SESTU tidabwera malingana ndi kuti zigwirizane ndi ma developments amene amapanga wa ford government ndingopatsani chitsanzo chimodzi kunabwera directorate of secondary education Ah, amasonyezeratu poyera aboma kuti tsopano mwakula inuyo tikhale sector uko because special uniqueness ya za ku secondary school ndi za ku primary nzosiyanako so ma challenges a ku secondary amene ayenera kuwadziwa ndi amene ali ku secondary ko osati wina amene ali mbali inayi that's why kubadwa kwathu ngati secondary school teachers union tidabadwa moyenera mogwirizana ndi alignment ya ma changes a ku boma chabwino tipitirire now chomwe tikunena nchakuti muthumba ili la ndalama ili Boma linakhazikitsa bungwe lomwe tikuti Public Service Pensions Trust. Mu thumba ili atakhazikitsa, boma lidaika malamulo oti thumba ili lidzigwira ntchito. Chimodzi chomwe boma linachita mu- kudzera m'malamulo muli ma trustees amene amayendetsa chinthu chimenechi. Ma trustees amenewa alimo 12. Chabwino. Boma ngati employer

nkhani ndi imeneyo boma 6 uku ife mbali yawo uku 6 Yeah. choyamba Ndi mmene- mwagula nawo kuti hotel.
mwagula nawo mesa maina munapereka ndi inuyo 6 yawo nkhani pamene pakhotera mchira wa nyani mpamenepo mu union mukutanira ku ma workers ifeyo ngati antchito mboma moti amene amene adapitira ma trustees awawa ma proposed names sitikudziwa Awa asankhidwa mu October kukhala Awa ndi adasankhidwa a president a sikisi awa, ifeyo ngati Secondary School Teachers Union ndi ma union enanso kunjako amene akuyimira a- antchito m'boma, sitikudziwa adawasa- adasankhidwa motani. Akudziwa ndi ndani? There was need kuti ifeyo tikhale consulted komanso pakhale kuti eh, tikufuna tisankhe anthu chifukwa ndalama zili ah, zomwe akukapanga uku si za bungwe limodzi la la la la la, la union Progressive. nda tonsefe so regardless of our differences pamafunika kuti tikumane tisankhire limodzi tiunguze limodzi kuti awa mboyenera ndiokhwima mmutumu chifukwa nkhani iyitu siyamasewera koma zimenezo mukunena lero Yes.
mutadziwa zonena kuti kwasankhidwa ma trustees oyimirira inu ogwira ntchito maka inu aziphunzitsi ndikupezeka zonena kuti inu simukudziwa kapena kuti mukayikira ndondomeko imene inagwiritsidwa ntchito inuyo kunali kovuta kotani kuti mukafunse ndani kuti muzituluka pano izizi zitachitika hotelo itapita
sitikudabwa lero yayi ndanena kale kuti chi- ichi chimene ndichilanguliretu apa problem yomwe ili mbali ya kuboma kwathuku nga ife ndife olembedwa ntchito kukhala ngati recognized unions oyimira antchito za boma omakhala ngati awiri a teachers union of malawi ndi cstu this is dangerous Ichichi chaonetsa malonda amene anachitika apa aonetsa weakness ya representation. This is unfair representation. Chabwino. There was need kuti Pali- tikhale consulted Boma, tonse. okay, imani, pepani. Boma likuchita recognize Teachers Union of Malawi of which you were a part of pano munachokako munayima ngati a secondary koma anzanu ena ali konko ndekuti aphunzitsi a ku primary they still called teachers they didn't change it to primary school so they are still called teachers So boma in its thinking ikuona kuti ikuchitabe consult aphunzitsi amene mulipo ambiri. Mbali inayo kuli Civil Servant Trade Union, cstu, ndi nde mukunena kuti ndi mabungwe awiri amenewawo amene amafunsidwa kwa anthu sikisi amene amachokera a representation ya inu ogwira ntchito. Ndi mmene zilili chifukwa ife we're not consulted nde mudandaula pati tikudandaula kuti this reveals an unfair representation there was need ma union onse aogwira ntchito mboma tikhale pansi regardless timamvana kaya sitikumvana tidakaiwala zimenezo nkusankha kuunguza kusankha ndi oyenera look now tabetsa ndalama ndiye opangisa zimenezo ndani kuti nonse mubwere pamodzi ndaboma kapena ndi nokhanokha Ku ma workers union nafenso tili ndi vuto. Tikhale pansi timvane chifukwa we are a divided house. That's why akutidyera masuku pa mutu. Akutidyera masuku pa mutu. So what we are saying here is inuyo nkhani itangophulika ndi amene mukuyankhula kwambiri chifukwa chani chifukwa choti mulibe representative wanu mkatimo amene amene anakhala chetewa akuiziwa mwina nkhaniyi bwino bwino kuposa inu. ndikuuzeni chinthu ichi panyumba pabwera akuba uli ndi agalu ako awiri agaluwo sakuuwa iwe ndiwe kagalu ndithu kakhala pambalipo ukuona kuti kuli mbava nawenso hu hu hu hu mbava sizithawa Munene chomwe bwino. ndikutanthauza nchakuti ife ngati ma union tili ma watchdogs kumapanga monitor kupereka role ya oversight responsibility role pama zomwe zili ku- pa bungwe ngati limeneli boma lili ndi gawo lake ife timayenera kumapanga monitor watching whatever is there ngati pali cholakwika china ma observations tiyenera kuti titule nkhawa zimenezo ti- zikonzedwe now what we have done is very excellent chidachitika ichi pa 19 19 chani 19 february tidalemba kalata tidalemba kalata communique tidaiponya ndithu pena paliponse and you will agree with us kalata ukachita motero ngati muli mfundo anthu amayamba kukopeka kumati asuzumire muli zotani tiyamikire pa 20 february dr patrick reserve bank governor responded to the same chifukwa chomwe adayankha chidasonyeza kuti adamva ngakhale timaoneka ochepa adamva kulira kwathu adapanga Mati malira chani?
timalira kuti magulidwe a hotelo imeneyi adachitika mwaupandu mwaumbava So yes mwa- takwiyatu ndi zoona anthu akwiya kunjako ndikhoza kuoneka mwina ndiliko bwino anthu akwiya kwambiri chifukwa a reserve bank governor ma, in his capacity as reserve bank governor amakhala registrar of financial institutions adapereka order musapitilize tiwombe manja chawoyamba kwa uh, Mafuta Mwale Reserve Bank Governor wakale uja. Yeah. Zomwe adalemba uyu atachoka ndi zomwe apanga Dr. Patrick they have- they are speaking one, one language. There is no contradiction. Akupanga maintain inu tikuombereni manja. A Mafuta Mwale Ndi mmene zimayenera kukhalira awaso tiwaombere manja. This is being responsible. Ma pamene citizens amtundu uwu tiwaombere manja. pamene mukuombera m'manja kuti uh, rbm In this context, ngati registrar of financial institution, inuyo kwanuko mulephera kuomberana m'manja nokhanokha ngati eni ake a ndalamazi kuti muziyankhula mofanana. Pakuvuta ndi pati? Muziombera m'manja anthu ena, inu mulephera kuomberana m'ma- Pakumavuta ndi patipo bwana Moyo? Eh, kuti mumvane chimodzi kuti inuyo ngati mapensioner amene mukulipira ndalama za pension zimenezizi muziyankhula liwu limodzi mukamasankha munthu akhale ndi amene ndekuti bungwe lanu sakulichita recognize chifukwa chani you're not fully registered We are fully registered, linapanga register, that was 2021. Did you write officially introducing yourself so Zabwino. that you should be recognized? tiyamikireso ministry of education imatipanga recognize timapangira limodzi zambiri we are engaged in everything koma chomwe chikumatidandawulisa ku nkhani ya masalaries we are being sidelined chifukwa kumene kukumakhalanso kukambidwa ma conditions of service ena ndikumene kuti tikunena kuti boma kunjako chonde ichi it's a wake up call kuti representation ya ma negotiations tonsefe tidzikhalapo tidzigwirira limodzi zinthuzi chifukwa ku- apereka ndipitirize nkhaniyi Yes.
apereka a regi- a registrar of financial institutions order koma mukudziwa zomwe zidachitika tsopano pa 17 november 2025 kudali msonkhano ndipo tineneretu pano msonkhano uwu mufufuze kwina kuli konseko pa 17 november 2025 attendance inali ya mtundu wanji from kafukufuku wathu kukuoneka kuti ena amene legal counsel adali mbali ya amaryllis hotel legal counsel yanu legal counsel a- a amaryllis anali ndi loya wawo ali ndi maloya zawo koma kupeza kuti wina waudindo waukulu mbomano wofunika kuti ndi loya ndithu agwire ntchito ya boma anapeza kuti pa 17 november adali pa meeting koma representing amaryllis hotel owners the same person after a few days akupanga issue statement yolankhula za corruption ndani amene ah, sitibisa pano a gabriel chembezi Ma, kutamva ku kodi parliament iwowo Tikuta- chifukwa choti tiku- femu yawo eh, nanga si tizikuuzani kuti anthu azimvetsa chithunzithunzi femu yawo imathandizira kupanga due diligence i think ndi aujeni kufotokoza kwawo nde nchifukwa chake mwina amapezeka kuti ali mbali inayo amapereka ripoti kumene koko komano ukuku mukudandaula kuti nkhani yomwe ikumakapezano mu office mwawo ngati attorney gen uh, sorry ngati ACB director acting ACB director kuti aone ngati pali mchitidwe wina uliwonse wa abuse of office kapena wa ujeni wa wakatangale umene ananena kuti padalibepo is that what is your concern chomwe ndikufuna ndilankhule ndichi andi mundimvesese mu malamulo a pensions act 2023 akulongosola zokhuzana ndi conflict of interest zili ngati olo judge ukamakhala kuti uyu timuweruzayu ndikumudziwa pali ka relationship kenaka umanena kuti ine iyayi ndasamba m'manja nkhaniyi isandikhudze pabwere Recuse. ena kachizungu kake nkameneyo now in the same way we were expecting the director the ac- acting director of acb kuchoka kuti iyayi nkhani iyi kundikhudza ndisachite komano went on Nku- uku ali limodzi representing amaryllis hotel kenaka a- a law society tikuombereninso m'manja law society mudagwira ntchito chifukwa munanena kuti mm, pali fungo lakuti anthu akuchita phwando la akakowa pa ndalama za pension atapanga choncho the same person now changes jacket lake akuvala ngati director acting director of acb akuvomera akuti ndipanga eh, ndione kafukufuku kuti ize uh, pali uku- pali ukathyali wina uliwonse wachitika kenaka goes further Regardless nkupanga advise nkunena kuti ah, ife mmene taonera tikuoneka kuti sitaonepo zaumbanda zina zilizonse so i have no problem and nkupanga lifa kwa attorney general kuti i have found no problems over to you chomwe tikutanthauza nchakuti ichi sitingakhulupirirenso a acb director ife ngati ma workers ma pensioners um, oyimira ma pen- ma pensioners sitinga- sitingakhululuki- sitingakhulupirire because akuoneka kuti ali mmawanga awiri, conflict of interest in this particular case it is an offense samayenera kutero so what we are saying is awa ife tikupempha kunjako acting director of uh, ACB. acb chonde chonde komwe muliku- muli kumeneko tikunena kuti tulani pansi udindo wanu tulani tulani tiyamikire a president kulankhula kwawo ayamba bwino kwambiri ndipo tikuwaombera mmanja this has been an excellent start we need to support the president how, eh, how should we be supporting anthu ngati awawa as- atalikire a president awonongesa a president mwayamba bwino tikukuomberani mmanja awa asunthe kaye china tisanapite kutali ma trustees aja akanika kupanga ntchito inu pakirani zipitani ngati mukakamira ndithu mu ofesi mmenemo eni ake ndalama ndifeyo ndipo tili ndi mkwiyo ndipo ndife okwiya simukagwira ntchito maofesi mmenemo tipanga chothekera ndipo timemana mayuniyoni onse kukakhala vijilu Mukuopsezatu. si si maina koma kucheza. in- inuyo munavomereza kunena kuti reserve bank governor uh, amenenso ali registrar financial institutions ali ndi mphamvu ndithu yowunikira mabungwe ngati amenewa ngati bungwe limene la pension ndipo bodi imeneyo yakhala ikulandira uh, guidance orders ngakhalenso ma penalties recently chifukwa uh, ndikaonesesa apapa akunena ndithu kunena kuti ma trustees amenewa awapasa ma penalties Yes, kuti ali kuti shy, kuti inuyo yes. simunachite bwino anawapasa poyamba 7 days kuti alembe afotokoze the reasons why they should not be penalized anawauza choncho apa ndi pamene taona kuti penalty yaperekedwa ndipo aku- azilipira ngati an individual ngati trustee osati ngati onse board ngati pamodzi ayi aliyense ngati ah, ngati aliyense ndi kuonetsetsa kuti pali malamulo amene timayenera kusatira why would you want to take matters into your own hands inu simufuna kuti mudikire muone kuti nkhaniyi a reserve bank of malawi ayimaliza bwanji ndikuuzeni nkhani pachizungu pali mawu justice delayed is justice denied Has it been delayed? It's just Di- dikirani kaye dikirani kaye pali zinthu zina zomwe zikamachitika sizofunika mpakana kafukufuku apa pafunika kafukufuku apa pakuonekeratu apa pali zinthu zina sizikufunikanso microscope kapena tikaitane prophet kwina apa umbava umbanda ukuonekeratu

Tisayambe amalawi amalawi anachangamuka kupusa n'kwakale lija now this time sitigona tulo pa ndalama zathu inu ma trustees eya pamenepo ndimafuna ndikuuzeni ya matrusteeyo matrusteewo tikawerenga lamulo ili la section 60 of the pensions act 2023 akuti malamulo a pension fund akuti trustee sazikhala pansi pa ulamuliro wa munthu wina aliyense komanso ali ndi mphamvu trusteeyo pa fund imeneyi. Aliyense amene angamufune kuti amuyankhule kapena amuchite influence member wa trustee kagwiridwe kake ka ntchito, munthu ameneyo apalamula mlandu ndipo akamuzenga mlandu kumpeza wolakwa amulipiritsa 100 million kapena kammanga mu ndende zaka 10 izi mukupangazi zoti mufuna mupite muzikatchinga ku ujeni kuma office kwawo simukufuna kusokoneza ntchito ya ma trustee mukupalamula mlandutu woti mulipira 100 million Kapena zaka 10. amoyo kapena Okay.
mukakhala ku ndende zaka 10 okay chomwe ndikufuna ndikukumbutseni malamulo lamulo ilolo mwalilankhula you cannot interpret lamulo ilolo uh, in isolation. You have to interpret it in relation to other clauses of the law. Ndikukumbutseni. Yeah.
ndanena za lamulo la pensions act 2010 li- amended in 2011 likudzakhalanso amended 2023 lamulo ili likupereka mphamvu kwa reserve bank governor as registrar of financial institutions in malawi kupanga license kapena kulanda license ene

17 20 no 2018 pensions act awawa a reserve bank anapereka license kwawo yambanipo ntchito koma anangopanga backdate kuti pamene mukuyamba mupange refer mutenge oyambira mu july 2017 komano adapanga license 2018 now do you know kuti 20 according to this act iyi ya 2023 pensions act ikulankhula chindunji role ya reserve bank governor amene ali registrar of financial institutions one muli mmenemu to regulate to be the chief regulator wa bungwe limeneli Now, he has been a chief regulator. They issued a statement before stopping your ma- mauje anuwa, ma board of trustees anuwa, kuti asapitirire. Adakula mtima, akuchita kunena a Partridge, kuti these are people that showed arrogance. They went on. Apitiriza kupanga. Mufuna atani now aujeni, a reserve bank. a reserve bank you have our support and malamulo akwapatsa mphamvu a reserve bank to discipline these people and for your information ine ndikudabwa mwina simukudziwa kuti awawa aku public service pension trust anapanga respond zomwe mwalankhula a registrar of financial insti- inst- institutions we're going to adhere to that analankhula there is a letter yes yes kutanthauza kuti order ija anaiona kuti eh, walankhulayo ndi bwana timvere sono mtudzi womwe awasonyeza mpaka nakuti malonda akachitike Mtudzu uwowo sitiuvomereza alakwitsa that's why they have given this punishment yoti apereke ma 40 million ma 40 million nde simukhulitsidwabe inuyo mufunabe mupite ku office. iya iya tipite ku break Okay.
mukuonera hot current imene ikukufikani lero la mulungu pa 22 march 2026 tili ndi bambo druen frank moyo amene uh ndi general secretary a Secondary School Teachers Union of Malawi mbali imodzi ya anthu ogwira ntchito m'boma amene akuyimilira anzawo amene akuti akudandaula ndi m'mene achitikira malonda amenewa ofuna kugula hotela ya mu mzinda wa Blantyre ya Amaryllis ku yuza ndalama za pension nde ali pano ngati mbali ya amenewa. M'mene tinanenera ngati mwangotsegula kumene TV yanu timanena kuti timafunanso tikhale ndi ogulitsawo. A Yusuf Investment Limited Timayenda nawo koma kenaka nakuti asakhalapo. Timafunanso tikhale ndi mbali ya PAC koma iwo akuti bwanji amalize kauniuni wawo. Mukuonera program imeneyi live kuchokera kuno ku Times timve uthenga wochokera kwa Sellers Enterprise tikabwera tipitilire ndi nkhani imeneyi kuti tifike kumapeto.
Sellers Enterprise, your go to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops.

kukulandiraninso gawo lina la program yathu ya lero ya the hot current pano pa times television ttv la mulungu 22 march 2026 mmene tili ndi bambo druen frank phiri a general secretary Moyo, ah, sorry, sorry, yes, moyo Pepani. a moyo bwana moyo amene wa akuchokera ku uh, ndi general secretary a secondary school teachers union of malawi komanso tili ndi a Chunga amenewa a Mngoni wawo mwayaka moto tu bwana moyo mwapsa mtima on behalf of anzanu ambirimbiri amene mukuona ngati sizidayende bwino pamenepapa U- ukakhala mtsogoleri ndiwe kapolo ukoko akutikwenya anthu ndipo ndiwokwiya kwambiri that's why ti- mwina ndisanatalikise kwambiri one tanena kale a acb acting director pave way tulani pansi udindo one number two tayamikira a reserve bank mwaonetsa kuti mukulondoloza bwino kwambiri komano kumbali yathu awanso they have to resign we cannot entrust them kuti akhale anenso pafupi A- a- ndi amene apange resign ma trustees Awa, adzipangira a- asadikire kuti nkhani ithe nkhani ili mkati iyayi akuyankha- akuyankha mafunso. tizisova ali kunja uko tizisova ali kunja komanso ife ngati union mmalo mwa ma civil servants onse kunja akunso tikufuna kuti pakhale umboni woti ndalamazo zabwerera ku thumba lathu ili nambala 3 tikufuna boma Tikhale pansi patsogolopo tione kufooka kwa omwe kuli pamenepa kuti ndalamazi ziyende bwino. Ndikupatsani chitsanzo chimodzi. Tikunena ngati pali munthu mmodzi amene amakongolakongola ndalama amakhala ma civil servants mmabankimo. Mabanki alemera chifukwa cha ife. Why can't we set up our own bank? We can come up with a commercial bank. Nkhani ijaso.
zatukamba iyi yamahotelo iyayi tipitirire ku- komanso tiwombere manja president wa omwe muliko tikukukondani ndipo musasiye musathawe apa pali nkhani zanu zimene ziku- simukulongosola ehe Eh.
Ndi- ndi- mwina Eh. mwina asana asanabwere a nkhwenda vivi nkhani mukayiona it took ma whistle blowers Yes.
it took anthu pa social media it Yes. took anthu ena opanga zakafukufuku including some media houses including ourselves tayankhulapo ndithu zokhuzana ndi kugulisa kwa, nko- kwa hotelo koma eni ake eni ake inuyo you will find kunena kuti kuyambira komweko anthu akhala akumanena for lack of better word you've been sleeping Yes. Now, mutha kumanena ndithu ma ah, semantics, iyayi, iyi ndi komiti ina, eka ndi gulu lina, chani, koma at the end of the day, anthu akumanena kuti, kodi eni ake a ndalamazi, mukundiuza kunena kuti the first time pamuna you sniffed something dubious happening, mu- kunali zi, sitinakumveni mukuyankhula ndi mkokomo, mkokomo ukubwera pano, much, much, much later into the investigation. musanayankhe ndikuonjeza pomwepo andiso even kuyankhula mukubwera pano pano You are just ka section kamozi. Inu ndi just secondary school teachers. Yeah. Muli anthu ambiri mbiri. Why can't you come together?
Together nonse inuyo ngati mubwera pamenepopo kaya mubwera under uh, uh CSTU, kaya mubwera MCTU yeah. kuti no mukuyankhula ya no. Teachers Union of Malawi onse. Yes. Kubwera pamozi. Chovuta nchani?
choyamba ndanena kuti panyumba pakabwera wakuba inde ya agalu akhoza ya agalu kuyamba akuuwa taimva kuti galu ina saku galuyo galu agalu amajoyinana kuyamba kwathu kulankhula pa 19 february nkomwe kwapangitsa kuti kafukufuku yenseyo abwere pa mbalambanda so agalu nawo Tiyamikire- agalu nawo ayamba akujoinani kuuwa tinene kuti tiyamikire concerned civil servants munalemba kalata m'manja mwanu tiyamikire nonse amene mwatengapo gawo A CS Chonde adzalembanso kalata nthawi ija that was ok koma pakufunika mmene you know nthawi zina kumadzichepesa we get your advice tichoka pano a Malawi Congress of Trade Union uthenga ndiwo chonde as an umbrella body ya ma union onse a public and private sector kumbali ya public sector tiyitaneni tonse kaya ndi non affiliate kaya ndi affiliate tonse tilankhule nyimbo imodzi tilankhule mawu amodzi you are very right koma ngati anzako akugona sizitanthauza kuti iwe usalankhulepo chifukwa ife tidaona anzathu akugona so we started and we are happy kuti tsopano tayamba kulankhula koma uthenga wofunika kwambiri ku malawi congress of trade union mayunion ena onse ku civil servants ma civil servants unions tiyeni tigwirane manja koma uthengawu ndikulankhula ndikulankhulanso m'malo mwa onsewo chifukwa timalankhulana ndithu ndi ma common people thats what they are talking So, Lero, mu- mu- muli komanso ndi- china muli ndi ndisana representation yanu yokuti mukhoza kulankhula yes i know inuyo ngati union ya aphunzitsi komano muli ndi mtsogoleri wanu amene amayankhula on behalf of the civil servants onse ndi chifukwa chani sitikumva kwambiri kuchokera kwa amenewowo inuyo Okay. simukumaitokosa mkatimo kunena kuti atsogoleri athu kumene Tiyankhulireni. okay Tiyankhulireni chabwino chabwino chifukwa- tilankhule chonchi tinene kuti boma right now limapanga pa ma negotiations a monga ma salaries ndi zina amatenga cstu ndi tum teachers union of malawi Yes.
bwanji bwanji awawa anakhala chete pamene umbava umachitika uko this is very bad we're expecting tum to speak we're expecting cstu to speak

does not put above union ina kuti imakhala superior ku ina ndi zomwe tikunena kuti talemba kalata ku ministry of labor chifukwa cha nkhaniyi aunike representation yomwe imachitika pa ma negotiations a boma ndi ma union eh, a- a ku civil servants si chilungamo kuti ma union awiri azipanga represent enawo we are not receiving any updates no consultation are we being represented This is no not fair at all. zimenezo mwadziwa liti Zoti Takhala- you're- you're not fair. takhala tikulankhula mbuyo monsemu koma kusamvanako kusamvako nkomwe kwabweretsa mavuto onsewa now this nkhani iyi ikutikumbutsa kuti we need to do something we need boma chonde chonde zomwe zachitika ku amaryllis hotel its a wake up call do not just trust two unions bring

ndife okwiya ndife okhumudwa koma we expect boma ilili boma la mutharika likunena za ti- a professor peter mutharika president athu akukamba za inclusivity inclusivity means aliyense atengedwe not awiri atatu we really clap hands for our beloved leader professor peter mutharika chonde tili mmanja mwanu zomwe zikuchitika ku ma negotiations allow other unions in the civil service akhale select imodzi pamene mukumanga mbali imeneyo meaning that the expertise that is going to be drawn from these other unions ikathandizira kuti zinthu zilongosoke kumene akhala mu ntchitomu takumanapo ndi anthu oyankhula ngati inuyo chonchi ali kunja Nde system zimene imachita imamutenga munthu ngati amene ujayo kumulowetsa mkati uyo akuchita phokoso kwambiri nde tabwera ukhale mkatimu kuyamba kudya mabanzi kuyamba kutani a Moyo inu simukuyankhula chonchi chifukwa choti muli kunja inu akakubweretsani mkati mumenemo kukuonetsani kuti muli ntika mwa zinthu a Moyo simusintha zichewa ndikuuzeni zinthu zina ifetu as a union aku secondary school pali zambiri zomwe zasintha ku secondary school because of our coming ngati mukumbuka padali nkhani ya zikwanje anthu ku Lilongwe kuja adafuna kuwatema zikwanje Chaka chaka. kodi ma union tili ndi udindo oteteza ma workers rights Koma a zikwanje anabwera kufuna kutema anthu pamene timadandaula za masalary. Mudamvapo atsogoleri athu ama union leadership yomwe mukuyitchulayo akudzudzula kupanga condemn? That was unfair and must not be entertained at all. That was very evil. As unions ngati tukanika ntchito tichoke. We have to be impeached. We have to, to, to resign. Koma ngati atsogoleri tikugwira ntchito bwino no problem koma ngati tikugona pa ntchito we are irrelevant we are irrelevant we do not we are not supposed to be there Nde- Kodi nde wakuza- muka- mukayiona nkhani yonseyi imene yayendera a Moyo Ah, ndikukhulupirira kunena kuti munthu ama- umakhala pansi ndikumanena kuti okay chabwino awa alakwisa apa awa alakwisa apa nanga kumbali yanu what could you have done better Yes. and what are you going to do going forward kuti izi izi chipwirikiti chili apachi 1 chikonzeke komanso zisadzachitike kutsogoloku.
Mwafunsa funso labwino kwambiri, ife ngati Secondary School Teachers Union tikufuna tipange initiate dialogue amongst ifeyo ma unions tikhale pansi tiyambirenso bwino tidziyimiliradi zofuna za anthu ukakhala leader udzipanga consult komanso you should be giving regular updates 2 tikufuna tipange engage ma arms of government alipo atatu tili ndi parliament tili ndi executive tili ndi judiciary you have seen us sending letters to the parliament tiyamikira aku parliament mwayamba bwino kwambiri that is excellent last time tidapita ku parliamentary committee on education tidakapereka madandaulo athu you remember tinanena kuti tifuna tinyanyale ntchito that was pa 1st november that was 2025 komano zomwe tidakakumana nazo kuja tida we saw maturity and those people inde amatha kukhala ndi ma differences koma kunkhani yathu yayi zidayenda tikupemphaso pano tili ndi madando amene afika kumeneko khalani pansi mwakumbuke anthu anu komanso china nchakuti as malawi tisangosiyira boma mbali imodzi as citizens who are patri, true patriots tidzithandizira boma kupereka oversight and responsibility pamene taona palakwika tisadikire atsogoleri athu ngati akugona osachitapo kanthu tichitepo kanthu komanso apolisi muli kuti pa nkhani iyi apolisi muli kuti apolisi agwirepo ntchito yawo koma ndisanayiwale nditengerekonso mwayi kuti apolisi- yafikapo kodi poteuta apolisi agwire ntchito Eh, agwire umboni ulipo koma ndisanayiwale pali kakankhani kofunikira kwambiri chifukwa anthu amodzi amene akuvutika kwambiri kunjako ndi aja timati ma self upgraded teachers amene ajanso pamene budget iyi ikudutsa akufunika special consideration aka nkankhani koti ka- Yeah, eh, koko ilipo nkhani imene Eh. boma limanena kuti Yeah. yeah. simunagwirizane kuti amene akupanga upgrade yekha ziziyenda bwanji iyayi awo special consideration president a president chonde tili ma-

anapatsa kale ma promotion nde kunangokhala kumalizisa tifuna budget yi ikangotha a president chonde komwe muliko ana anu tagwira mwendo tinabwerera ya Amaryllis amoyo ayamba kutiapezera mpata kuti ayankhule ndi akulu. Ukakhala mtsogoleri ndi Akudziwa choncho. kuti akulu akuonera chinthuchi apezakoma tithokoze mwapaderadera bwana druwen frank moyo amene achoka all the way from chitipa anyamuka pa chisanu titapempha kuti abwere azakhale mprogram imeneyi ankhala akundipasa update ndikudusa mzuzu ndikudusa lilongwe ndafika lilangwe ayi ndikhulupirira kuti anthu amene anakutumani akhutisidwa kuti mwalankhulira Ti- ti- Chakumtima- Angoni wawo chakumtima kuti chako. agwire- agwireko chani. Zimene zoti mwadusa ma pothole angati
Tiku- tikuthokozeni kuti iye ayi anthu munabwera i think chifukwa chake anthu anakusankhani kuti mukhale a general secretary mukufotokoza zinthu zabwino ndikukhulupirira kuti Oh. uthenga wanu anthu aumva yeah zikomo mwatilemekezaso kubwera kwanu tikuyamikeni at times kusakhale koyamba koma pitirirani engaging us don't forget ma media houses you are the fourth arm of the government chabwino zikomo kwambiri tathokoza tikupita ku break tikamachokera kumeneko tipitirize ndi nkhani zina kuti tiapase mpata kuti bwana moyo iye ayapotoloke agwire ntchito zina tathokoza once again timve uthenga wochokera kwa ma proud sponsors athu

Kupitilira ndi program yathu ya The Hot Current pano pa Times Television TTV Lamulungu 22 March 2026 tinali ndi bambo Druwen Frank Moyo amene ndi a General Secretary a Teachers Secondary School Teachers Union of Malawi amene amalankhula malo mwa anthu amene amapereka ndalama za anthu ogwira ntchito mboma amene ndalama zawo afuna kugwirira ntchito amene kugulira hotela la Amaryllis. Achunga pakhalano pali nkhani zina zimene zikumabwerano anthu ena kumaona kuti aa kodi khala ngati nkhani iyi kwina kuilowesa ndale kukokeramo anthu ena kuti mulibemo ena kuti anthu awa akuyenera kuyankha sakubwera mukuonanso bwanjinso mwina influence ya ndale and even anthu ena kumaona ngati kuti ena even a dpp akukokeramo anzawo ati afuna kupwetekana ati 2030 kuti awo 2030 kaya ena kukoka anthu akongolesi kuti uyu akuyenera kukhala kuti zimenezi zidamkhuza sizingatheke kuti iyeyi sizikunkhuza how do you see the influence of ndale komanso some trustees amanena kuti iyayi pamakhala political influence yet the law here says kuti they are independent Yeah. of anyone Yeah. and they must munthu ngati amapanga influence Yeah. they just have to report Yeah. ndoti munthu amene akhoza kulipira 100 million olo kukagwira jere 10 years how do you look at this, all these issues pamene tikumangirira nkhani Ndi- ndiyambe ndi ma trustees vuto la kumalawi timangovomera ubodiwu akatisankha i wish tikanamadziwa kunena kuti to be entrusted ndi udindo okhala board member Umathandauzanso kunena kuti pali chiopsezo chonena kuti zikalakwika iwe umakayankha and this is an example chifukwa iwowa lerolo sangamanene kuti iyayi timakakamizidwa timatere, anali ndi ufulu wotha ngakhale kuchita resign, umatha ngakhale kusiya. Taonapo ife anthu akumanena kuti iyayi ineyo my conscience siikundivomera mmene zinthu zikuyendera, ena taonapo anthu akupanga report. zinthu kunena kuti iyayi zinthu mmene akutikakamiza kapena kufuna zipangidwe papangidwe izi anthu amatha kusiya so you can't panopo kuti fu- zinthu zavunda ndiye tizinena kuti iyayi pene kwa amatitani amatitani aa you can't china ndimafuna ndinene ichi kunena kuti nkhani imene abweresa amoyo all the way from chitipa Yes. kuimira aziphunzitsa secondary ndi nkhani yoti we should not ignore it nkhani ya representation ya mabodiwa tiye tiziyiona bwino Tisamangoiona mwina ndi cholinga chonena kuti mwina tikufuna tikondwerese anzathu kapena ena ake mwina anatithandizapo nthawi ina yake kapena anali mbali yathu, tiayike m'mabodimu. I think tiziwunika the bigger picture. Tiyeni tiziona the bigger picture kuti kodi apapa anthuwa athandiza dziko kapena apanga zozithandiza okha. Nawonso tiwapatsa mwayi. poti nawonso they have got a right to defend themselves and koma panopo so far tikudziwa zonena kuti amalawi a reserve bank of malawi anawapeza olakwa ndi chifukwa chake akuwapasa ma penalty ndi chifukwa chake awalembesa zikalata but as far as we are concerned reserve bank of malawi finds this board to have acted with arrogance and an act of disobedience on their part Yes. china chimene ndimafuna ndinene nkhani ya ndale nkhani it's unfortunate kuti nkhani yofunikira ngati iyi timafuna kuti nthawi zonse tizikhala ngati tilowese ndale facts from politics Yes. ndizotheka kuyiona nkhaniyi just looking at the facts osaona kuti munthu uyu ndi wachipani chiti kaya munthu uyo ndi wa malawi congress kaya munthu uyo ndi wa utm kaya munthu uyo ndi wa dpp ngati anaphwanya lamulo anaphwanya lamulo kuphwanya malamulo kulibe kala ya chipani

China chomaliza chimene ndimafuna kunena zonena kuti in the process of all this drama titha kupezeka zonena kuti tikulimbana ndi individuals ndikuyiwala what is the systematic failure ya chinthuchi inu ma individuals akayankhe aliyense individual amene wapezeka kuti ali ndi mlandu anaphwanya malamulo amene wayenera kuti the law should take its course koma at the same time tikunena kuti zi- zimene zachitikazi zikuonesa kuti masystem athu ali ndi magaps amene munthu atakhalatu wachenjera atha kulowamo. Yes. What can we do as a country to close those systems than looking at politics? Thank you very much Achunga mwanena bwino chifukwa sometimes anthu timangofuna kuti tipake anzathu matope uja akuyenera kukhalamo uja akuyenera kukhalamo ena ngokhala ochuluka kuyankhula nzeru chanjani but amene akukhuzidwa Yeah. akukhuzidwa kusatengera makaka amene Yeah. sakukhuzidwa let's not drag people that are not ujeni just because we believe kuti ah, chachitika ku times ah inkwenda view alimo mene ah mzungoni wawo akuyenera kukhalamo no kuli anthu ambiri ku times chabwino tipite nkhani yathu ina imene tikunena kuti mm, tikuona ndithu ma queue ayambakonso amafuta aja and anthu sitikudabwa kwambiri chifukwa kwa amene takhala tikutsatira nkhani zimene zikuchitika tikudziwa kuti pano kuli nkhondo imene america ndi israeli ikuponya ndithu ku irani kumene kumachokera mafuta ambiri komanso kaja amati ka strait of hormuz kakuoneka Yes. kuti kavutika kwambiri kuponya mabomba amene kujako so we knew kuti uh, supply chain is going to be disrupted kodi ngati dziko takhala tikukonzekera motani zimenezizi komanso mitengo ya mafuta yakwera ndithu and anthu akuchita kupanga fingers crossed kuti meeting imene ikhale in the next week or so yakumapeto kwa mwezi akakambirana chifukwa ndimene amakambirana za mitengo akwera bwanji chifukwa tawaona kuti ndithu pa barrel akuchoka mwina 60 dollars mpaka 100 Yeah, dollars yeah, akudusa yeah. 100 dollars zomwe zikuoneseratu kuti mafuta akukwera pa dziko lonse lapansi tikuwakonzekeresa bwanji amalawi boma libo- labwerali lakhala likumakambirapo zoonjezera nkhokwe zina za mafuta mbuyo muja nkhondo ya ku uh, ukraine Yeah. ndi ku russia Russia. idakhuzaso komano kodi timapanga manage bwanji what we are saying is are we preparing people Yes. to say guys we may have this crisis and if we do this is what we are doing are we communicating enough achunga tiwapemphe aboma kunena kuti ngati pali chinthu chimodzi chimene chinawapwetekesa a malawi congress party Chinali nkhani imeneyi ya mafuta. Timanena kuti anthu amakavota pa 16 September Akuchokera pa queue. koma akuchokera pa queue. And tinanena kuti palibe munthu amene Mungaiwale. amakonda kugona kapena kumakakhala pa ma long queues. Yes. Nobody likes that unless kuti ndiwe mbava ufuna uzikabera anthu mwina apa kumene ku pe- ku filling station. So all I can say is Kaya kuli nkhondo, kaya ndi nkhani yonena kuti mphekesera zimene tikumva kuti forex ikuoneka kuti ku reserve bank yo kukhala ngati kulibe, whatever it is, wonesetsani kuti you manage this crisis very well. Amanena kuti, angelezi amati nip it in the bud. Chinthu chikamayamba ndi bwino kuchipangiratu, ku- kuthana nacho chili chidakali chaching'ono kusiyana ndi kuti vuto lija likule. Vuto la limwa- la mafutali lu- you cannot afford kuti anthu amalawi asakhale mma queue in this country again muza muzanyozesa munthalika muzanyozesa vote imene amalawi anakupasani so tikupemphani however don't, osagona realistically yes should we not prepare each other kuti Yes. we may have to be on the queue Yes. chifukwa cha zimene zikuchitikazo Yeah. koma in that case pangani prepare Awunikireni a Malawi, alongosolereni. Mukumbukira a a Namalomba yes anabwera ndi a mayi awa a energy yes a Mathanga a Mathanga yes anabweranso ndi I think there were three ministers yes yes yes anazakamba zokhuzana ndi mafupa ndi mafuta yes mafuta akukwera ife nkumanena kuti ayi ayi koma akhala ngati afotokoza bwino afuna ayende ndi a Malawi similarly Ngati mukudziwa zoneratu kuseriko Yes. bomba bomba lomwe liphulika la mafuta Yes. chonde walk with the people chabwino tione ka video aka kansangansanga kamene kakutionesa msewu umodzi mu mzinda wa Blantyre uno ndi mmene zikumakhalira misewu yambiri titaona ka video kameneka
ndimene zilili chabwino uh, kavidiyo kameneka kakuonesa umodzi mwa msewu wa blantyre uno uh, akajambula kavidiyo kameneka ndi angoni wawo so nkathu ndithu sikuti wina akanganene kuti mwatenga kavidiyo kanga nkathu ndithu we have the right uh, uh, ku kavidiyo kameneka angoni wawo tikuona anthu amidzi amene atenga dothi kumakwirira ma pothole nkumalandira ka levy Yeah. nthawi ya ma levy iyi a bank kutenga kawo ka levy awanso anyamata okwirira munsewu akutenga tima levy tawo kodi misewu yathu munyengo ya mvula ya- yafika potani uwu ngati umodzi wa misewu munzindamu komanso even misewu yathu ikuluikulu kuphatikizapo wa m1 angoni wawo mwamsangamsanga nthawi Ndi- ndi ndi nkhani yomvetsa chisoni komanso ndi nkhani imene ah, amalawi sitingamadzuke ngati kuti zangochitika lero Every season imene kumakhala mvula, rainy season, zimene zimachitika tikudziwa kuti misewu yathu imakhala ndi mavuto amenewo. As a country tizizifunsa kodi do we have a response plan nthawi ngati imeneyi? Kapena mpakana anthu tizidzuka ndikumayankhula? Apapatu this is much better, this is passable. Kuli misewu ma location umu yonena kuti suspension kukhalamo miyezi itatu ukudutsa mmenemo upakila upitanso ku service. So this is sad and as a country we can do better. koma sindikudziwa zonena kuti kodi tili ndi response plan yotani mwina nthawi ina tizawapasenso mwayi aunduna amenewa Eh, oona za transport misewu ndi chani, Eh, ah. kuti kodi wha- what are your plans on the ground maka nthawi ya mvula Yes.
chifukwa ena amanena kuti ya sitingakonze mvula ikugwa ngati sitingakonze mvula ikugwa sitimakonza bwanji mvula isanayambe Chifukwa kuyang'ana M1 Yeah. ili ndi ma toll gate awiri Yes. tikutolera ndalama pa msewu Yes. umene uja a Chunga koma ngozi zina zimene zikuchitika pa Yes. msewu umene uwu Yes. ndi chifukwa cha state of Yeah. msewu ikupha anthu misewu imene chifukwa ena pozemba pothole akukagwera uko kapena kugunda anzako achunga tafika pamenepa nkhani ya ma toll gate mwansangansanga anzathu a dziko la zambia Yes. ali mkatikati panopo woti uh, ndalama za ku ma toll gate afuna zichoke from mainstream kuboma eh?
Yes. afuna kuti aziziyendesa ena Yes. yeah?
Yes. almost like a private entity Yes. kuti ndalama zija muzitolera muzikonza misewu Right. yeah?
Yes. chifukwa aona kuti ndalama zija zikapita kuboma zikasakanikirana sakanikirana kusiku mafuta kwa zipesa. zimachuluka nzeru anthu Yes. amachuluka nzeru Yes.
same thing isn't it maybe time kuti tichite relook tichi- tiwon- tifu- tifufuze kuno bwino ndikuunikanso kayendesedwe ka ndalama zathu za ma toll gates chifukwa ma, ma, ma, ma pothole amene ali mu m1 ndi ma death trap chabwino nthawi yathu yatha tizabwelanso kuunika nkhani imeneyi ya mafuta chonde aboma munanena kuti muichita manage anthu akuyang'ana ngati kufunika kuti mutikonzekelese tiuzeni kuti ee matenda nga serious tizikonzekela ngati zonse zili bwino tipaseni update amiseu chonde tithandizeni tikonzeleniko miseu malo ena zomachita kusowa kuti uyenda pati Ndithokoze angoni awo kuti anali limodzi m'programu ino. Zikomo kwambiri. Tithokozenso ndithu bwana Moyo amene anayenda kuchokera ku Chitipa kuti adzayimire inu amene mumagwira ntchito aboma ku nkhani yogula hotelo ya Amaryllis. Dzina langa ndine Mkhwenda Viri, Mkhwenda Mnono, Wonder Msiska. Tathokoza kuti tinali limodzi. Tikumanenso sabata yamawa Chauta akalola. Goodbye.